tinali naye chilima it's a celebration of a life that made an impact to many of us distinguished ladies and gentlemen tinali naye chilima tinali naye chilima Kumpoto, kummwera, kuzambwe, kuvuma ingakhale pakati mphepo zonse zinayi tinali naye Chilima mmene ena ankawadalitsa ndi Magufuli, kuwapatsa mphatso za Kenneth Kaunda, kuwakhuthulira m'dalitso wa Kwame Nkrumah nafenso tinali naye Chilima. Ndiye ankati akayankhula chiyembekezo chinkachuluka nthupi, akaima pasanja chikhulupiliro cha achinyamata full tank, anali mphaso yoperekedwa kwa tonse, ankatonthoza yathu mitima, tinali naye chilima, munthu wa udindo wake waukulu koma osasiya kulemekeza mulungu, anzanga kunoku tinali naye wathu chilima, misa iliyonse ya mmawa osajomba, Pa njira ya mtanda, kunyamula nawo mtanda ngati munthu wamba, munthu wa ulemu wake koma wosataya Chauta ndi wozichepesa, kunoku tinali naye Chilima nde ankati akayankhula, chiyembekezo chinkachuluka nthupi, akaima pa sanja, chikhulupiliro cha achinyamata full tank, anapereka chifukwa choti anthu otaya chikhulupiliro akhulupilirenso mmoyo, tinali naye Chilima. Munthu wa maphunziro ake koma osataya chikhalidwe chathu cha chimalawi tinali naye nafe wathu chilima phd kaa koma osachita manyazi ndi chathu chikhalidwe miyambinso kaa ndikukumbutseni tinali naye wathu chilima ndiye ankati akayankhulaa chiyembekezo chinkachuluka nthupi akayima pasanja chikhulupiliro cha achinyamata full tank anapereka chifukwa choti ambiri otaya chikhulupiliro akhulupilirenso Kunoku tinali naye Chilima, munthu wa ma busy ake koma wolemekeza ndi kusunga nthawi pa zake zochita. Kunoku tinali naye wathu Chilima. Mwambo wa 7 koloko kufika kota tu 7 kuwuyambisadi 7 koloko. Osachedwachedwa pa kuchita za zinthu. Mabwana tinali naye wathu Chilima. Nde ena akuninkhidwa Magufuli. kuwadzadza ndi achina Thomas Sankara, kuwapanikiza ndi achina Kenneth Kaunda, Nelson Mandela, Tata, nafenso tinali naye Chilima, munthu wolemekeza maphunziro, wokwaniritsa zazikulu koma wosawasiyabe maphunziro mpaka PhD, chitsanzo chabwino kwa ife achinyamata kunoku tinali naye Chilima, munthu wa mtima wachifundo, pogwa ngozi zadzidzidzi kupita konko kukathandiza olema ndi othodwa, ophinjika ndi olira,

Atha kukhala anagona koma zomwe ankakhulupirira m'moyo Nafe zikhale Kulimbika mtima Kuthandiza ovutika Kulimbikitsa maphunziro Nafe zikhale Kulemekeza nthawi Kugwiritsa bwino ntchito nthawi Kusataya nthawi Nafe zikhale Kutumikira Chauta Kudzichepetsa Kulimba mtima Nafe zikhale Zikhala kudzera mu foundation yake yomwe takhazikitsa leroyi nde mukaiona Saulos Klaus Chilima Foundation yo onani maloto ake Ikakufikirani kupempha thandizo kuti ikathandize ena, onani masomphenya ake, moyo wake, ntchito zake, chikhulupiriro chake chikhalebe ndi mphamvu kudzera mu foundation-yi. Ndiye ndikati tinali naye Chilima inunso muziti tinali naye Chilima. Tili naye Chilima pakadali pano tili nayebe Chilima, tidzakhala nayebe Chilima kudzera mu foundation yomwe tikukhazikitsa leroyi.